Ndimakonda kupanga criticize uchitidwe wa chikhristu wopusa umene umaoneka kwambiri makamaka pa akhristu achikuda. Malilime, mm, kukakamira tchalitchi, kusiya kugwira ntchito, kumangolimbikira tchalitchi. Nde ndikamakamba za akhristu otero, anthu amakonda kunena kuti iwe Morton Bawaya uzamufuna Yesu siku lina. Iwe Morton Bawaya siku lizafika. mm? uzadwala uzamfuna yesu nde ndifuna ndiyankhepo pa zimenezo zokunena kuti kodi pa dziko panopa alipo munthu amene sazadwala kodi inuyo akhristu likazafika siku limeneli kuti mwadwala mwakayakaya abusa ndikubwera ndikuzakupemphererani mwachira Kodi mukachira chonchija ndiye kuti simuzadwalanso? Kodi mukachira chonchija ndiye kuti simuzamwaliranso? Ndi izizi zomaona ngati kuti munthu ukadwala hmm, ukuyenera kupemphera ndi zabodza, ndi zabodza. Akanakhala kuti Mulungu amafuna kuti iweyo ukhale moyo wabwino from 1 to 30 sakanakupasa nthendayo mwamva ndiye osamaopsezana apapa zoti iweyo uzamufuna yesu uzamufuna siku linake mulungu mm? tsiku likubwera ati nthawi imeneyo ndikuti akunena ah, wa- wadwala kansa mm? kaya wachita chani amwene aliyense pa dziko panopa akuyenera kukhala mwana kukhala wamphamvu kukhala wamkulu kenako kukalamba akakalamba akuyenera amwalire zija zomati lemekeza makolo ako kuti matsiku ato masiku ako achuluke achuluka mpaka liti maximum imene ungakhale pa dziko panopa ndi zaka 120 komanso pa 120 ukafika zaka 100 umakhala kuti watani moyo wasiya kukoma amwene kuyenda ndikuti ukungomva pain kuwothera dzuwa ndi kuti ukungomva pain ndiye lekani kuopseza anthu kunena kuti iweyo uzamufuna yesu kodi mumakhala mukutanthauza chani mumakhala kuti siku lake litiro ati iweyo siku linake uzachimina iweyo uzamufuna yesu basi imakhala kuti mukunena chani mukuopseza mumatenga yesu ngati kuti ndi chinthu chinake chophera anzanu Ati ambuye uyuyu tamukhapeni wonesani ukulu wanu. Ndikuti basi Yesu ambaye munthu ampase heart attack munthu that way mm, ndikuti aonesa ukulu wake amene ndi Yesu kapena mambala Yesu kapena mafiya ndiye iyayi aliyese padziko panopa azamwalira ndipo inuyo mukazadwala mwakayakaya chimene muzafunike ndi oxygen ndi ICU ndi a chani? Adotolo odziwa ntchito, mankhwala amphamvu. Mumve? Olo atati mwapemphera, olo atati mwapemphera, mutha kuchira. Koma mukachira paja, imfa imakhala ikudikirirabe. Mm? Matenda ena amakhala akudikirirabe. Munthu mpakana umayenera kufa pa dziko panopa. Kaya uchita ngozi, mm? kaya umwalira chifukwa cha matenda amakono kaya kumwalira chifukwa chifukwa cha matenda okhazikika kale koma umayenera ubwere pa dziko ukhale moyo zimatengera ndi zimene zachitika kuti iweyo uzivaya kulibe zoti zinalembedwa Kulibe zoti wina ake akutemberera, kulibe zoti wina ake akapemphere ukoko ndikupangisa kuti ine kumene ndili kunoko ndimwalire, kulibe afiti, kulibe satana, ndiye musamanamizane komanso musawo- musamaopsezane mm? tinabadwa ifeyo pano patafika zaka 30 imene tapanga beat eh? anthu akale anthu akale amafika zaka 40 posachedwapa tidusa zaka 40 ifeyo mm? mbadwo uwu unachita mwayi unabadwa nthawi yoti matenda ambiri mm? athesedwa mbadwo uwu tinabadwa nthawi yoti njala yakathithi ija inathetsedwa taonani panopa masaya panopa chi- nchi- nthenda zimene tikudandaula nazo ndi nthenda zochokera kuti chani chakudya ndi chambiri ndi nthenda zochokera kuti kalekale paja ma- matupi athu amakhala thanzi panopa kuli magalimoto ndiye musamanamizane komanso musamayuze yesu kukhala choopsezera tikati tikambirane zinthu za logic kunena kuti ah, zinthu zisizikuyenera kutere musamapange chikhristu chombwambwana mm, tikunena kuti amalawi yesu mwapepera naye tikunena kuti amalawi za mulungu zimatengera kumtoso tikunena kuti kuli mayiko ena kopanda mulungu kumene anthu samaphana kumene anthu amakhala moyo wathanzi kumene anthu amakhala nthawi yayitali kumene anthu amakhala mwachuma ndiye anthu zikalowa mutu zimenezi Jonera ndiye amapenga nazo kwambiri amangofikira kukwiya mm? ndinakuwuzani kuti pitani ku japan ku japan kuja ndikuti crime rate mm? is almost zero ku japan kuja anthu amakhala amafa eh? after zaka 80 kumapita uko ife kumalawi kuno timafa ndi zaka 55 mm? muone ma celebrity aku Malawi amamwalira ndi zaka zingati mm? ndi anthu amakwiya nazo zimenezo iyaye nthawi yakufa amalemba ndi mulungu ndiye ifeyo kodi Amalawi amatilembera nthawi yochepa chonchi chifukwa chani Nanga ma Japanese ana, anaponda mtengo kuti kuti iwowo mulungu nthawi yo yo yokufa amalembera yaitali. Ndikuli pamene ma Japanese nanga samamwalira ku Japan kuja kumachitika ngozi. Eh no, tikunena average life expectancy. Average. Hmm? Mwa anthu 1000 mukawasatira kuchokera pa ali ana kufika ndi zaka 40. Hmm? Kufika ndi zaka 80 amwalirapo angati. tipeze an average osati munthu wachita ngozi osati munthu kaya waphedwa iya tikunena life expectancy ku Malawi kwa anthu anthu 100000 amene tinabadwa limodzi hmm? ngati ineyo mu chaka cha 1986 tikamazafika zaka 60 tikamazafika zaka 60 gulu lathuli za at least 90 percent itaweruka kalekale ineyo panopa ndikuziwa anthu oti ti- tinali limodzi mu standard 1 mu standard 2 anamwalira kale kale mm, anthu oti tinali nawo ku Poly-ko mm, munthu kumwalira chimene chijachi kumayiko ena ake is very strange ndi zodabwisa ndiye please chonde akhristu zomaopsezana zoti kaya chani uzazi- ndikuzaziona kaya u- mm, uzamufuna yesu tsiku lina ake mukunamiza kuti nthawi yodwala iyayi Hmm? Inuyo kodi mukazadwala eh? mukazamfuna Yesuyo mukazafuna abusawo eh? nde muzachira nde mukazachira simuzafa eh? ndikupezekanso kuti aliyense akuyenera kufa by zaka 60 nde pepani kwambiri pepani kwambiri izo zomaopsezanazo zitayeni Zitayeni, pangani zoti zikupinduleni pa moyo wanu, khalani moyo wathanzi, khalani anthu abwino. Sizimatengera kukhala munthu wa tchalitchi kuti ukhale munthu wabwino. Hmm? After all inu mumadziwa ku Malawi anthu amene amakhala akunama, anthu amene amakhala akupanga judge anzawo eh, amakhala a ndani? Omwewo a Seventh Day, omwewo a Katolika, omwewo amazifila opembeza. Hmm? after all kupita ku tchalitchi ku Malawiko amakhala mpikisano wa magalimoto malaya masuti hmm. ndikuti makamaka ku CCAP atapita ku america abwerako ndikuti mpingo uziwe hmm. ku Mzuzu wakaluta ku america wawelako yimirirani anthu amene kumangodziwa zoti unoka se fanzi yangu bwera uzatani kuzapanga kuma tube ndikuti tavala papi ndikuti kaya kuma english ma- kuma english service ife zimene zijazi sitipanga nazo komano kusapanga nawo zimene zijazi sizikutanthauza kuti kaya tsiku tsoka likutidikirira inuyo tsoka silikudikirirani iyayi Mm. iyayi tikhala moyo wa bobo ndipo takhala moyo wabwino ku- kuchokera kalekale kufika pano sinakumanepo ndi zokhwima zili zonse zoti kudanda- zodandaulisa moyo moyo wabwino kulimbikira ndi kumapezeka kuti mu- zitseko zikuseguka osati chifukwa chopemphera iyayi ndi chifukwa choti tikatapanga criticize ukhristu wa uchitsiru ndi mbwezi pamene papa uzamufuna uzamufuna yesu liti ati ukamazamwalira iwe uzakuwa uzakuwa iyayi nthawi imene ijayi munthu ukamamwalira your life flashes in front of your life umakhala utabalalika nde mmutu mwako ukakhala kuti eh, iwe akuwopseza kwa moyo wako wonse kuti kumpita ku ka- gahena cha ndi zimene zijazi koma enafe tikamazamwalira basi timakhala kuti moyo watani tamaliza hmm? kaya tipita ku gahena mukudziwa zoti ku gahena kukakhala anthu angati ku india anthu aku india onse aja 1.4 billion anthu aku china onse aja 1.2 billion anthu aku japan onse aja 100 million ndi uku kuli northern europe anthu ambirimbiri amene onse samapanga nawo zachani zachikhristu zanuzo then kuli asilamu asilamu is either musankha chimodzi asilamu akalowa or akhristu sakalowa ndekuti kukakhala chigulu itha akhristu onse tikakhala kumenekoko eh, pamodzi ndi ifeyo kaya mukuti kumoto pamenepo ikakhala kuti wowona ndi wachisilamu ndi asilamu onse akakhala kumene akhristu mukakhala panja ndiye ifeyo zimenezo sitimapanga nawo komanso zoti muzitiopseza zoti kaya tizi- ti- tsiku linake zizatiwonekera Mhm. Ah, kaya tsiku linake tizapeza tsoka kaya tsiku linake tizafa musamayiwale kuti zimenezozo zimachitika kwa munthu aliyense inuyonso included anyway ndine moton bala ndimakonda kuti amalawi aziganizanso kachiwiri pa matopic ena ndi ena nde like and subscribe kuti musasochere mawa cheers